N'ụbọchị nke tata, anyị bịara ịkọwa ihe gbasara ọjị. Ọjị bụ ahụghị ebule ma sị elila dike n'ala Igbo n'ihi na enweghị emume ọbụla a ga-eme n'ala Igbo ị gaghị ahụ ọjị na ya bụ mmemme. Emume ọbụla a na-eme n'ala Igbo ma ọjị adịghị na ya bụ mmemme, ị mara na ihe e ji eme emume ahụ ezubeghị oke. A ga-ewetarịrị ọjị bụ ya bụ isi mmemme ahụ a na-eme. ọ bụ ya mere ndị Igbo ji akwanyere ọjị nnukwu ugwu pụrụ iche ọ dị mma ka eji si ere ọjị ahịa ọ na-agakwa anyị na-emepe ka Chineke bụ odogwu ọ dị mma mọmi kedu ihe a na-akpọ ọjị a ọjị Igbo ọjị Igbo nke a bụkwanụ gịnị nke a bụ gworo ọjị ndị awụsa ee ọjị ndị awụsa ụnụ ahụla anya na e nwere ọjị igbo nwekwa ọjị ndị awụsa biko ọ bụrụ na ihe anyị na-eme ugbu a na-amasị gị sonyere anyị binyere anyị aka na Igbo class form ndewonu mọmi biko kedu uru ọjị a na-abagasịrị anyị

omenala unu ahụla mọmi biko ị nwere ike ịgwa anyị ụdị ụzọ ole ọjị na-agbagasị
ọjị na-agba 5 Ehe, agba 3 ehe, agba 4 ehe, ya bụ ọjị igbo mana nke 4 ahụ ee. ya bụ eji eme ihe niile a na-eme ọ bụrụ na ị lee anya ị ga-ahụ akara anọ na ya bụ ọjị nke gosiri na ọ bụ ọjị anọ ya bụ ọjị anọ na-anọchite anya ahịa anọ e nwere n'ala Igbo nke bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọ bụ ya bụ ibe ọjị anọ na-egosi anyị. Ngwa o nwere ị sị na o nwere nke na-agba ise ama m na ị nwere ya ngwa gosikene anyị ya ka anyị hụ
nke a na-agba ise bụ uru ise ahụ bụ uru uru ahịa dị n'obodo anyị ọ sị na nke a na-agba ise ọ bụ uru uru ahịa enwere n'Igbo ya bụ ọ gafe ha na anọ bụ ahịa anọ enwere uru ọzọ na-adị na ya bụ ọjị na-agba ise o nwere ike ịkpọ ya ọjị ụba maọbụ ọjị ọmụmụ ọjị ụba ọ dị mma unu ahụla ụsa ya bụ nwaanyị nyere anyị gbasara ya bụ ọjị bụ nke anyị jiri maka ya wee bịa na Abakpa main market n'Enugu steeti ị lee anya n'aka m ị ga-ahụ na ihe m ji bụ ọjị dịka anyị siri kwu ọjị bụ mkpụrụ osisi a na-ata ata ndị Igbo ji ya eme ọtụtụ ihe n'ala Igbo eji ya alụ nwaanyị eji ya eme omenala eji ya agọ ọfọ eji ya eme ihe ndị dịgasị iche iche uru ọjị na-abara anyị bụ na a na-ere ọjị ere ya bụ ire ya ga-ewere ego ya wee mee ihe dị mkpa ejikwa ọjị agba nkwụ nwaanyị a na-ejikwa ọjị eme omenala ọ bụrụ na ile anya n'ụbọchị nke taata e nwere ụdị ọjị asaa n'ala Igbo ọjị nke mbụ bụ ọjị na-agbaghị ibe ọbụla na ya bụ ọjị anaghị ahụkebe ya anya anaghị ere ya n'ahịa onye ọbụla gotere ya bụ ọjị na-ewere ya bụ ọjị tụfuo n'ihi na ọ bụ ọjị ogbi maọbụ ọjị isi ya bụ ọjị anaghị eji ya eme ihe ọbụla taa n'ala Igbo ọ bụrụ na ile anya o nwekwara ọjị gbara ibe abụọ na nke ahụ a na-akpọ ya ọjị nwaanyị maọbụ ọjị kụrụ aka maka na ọ dị ibe abụọ anaghị ejikwa ya eme emume n'ala Igbo ọ bụrụ na ile anya n'aka m ọjị m ji n'aka kịta bụ ọjị gbara ibe atọ nke a na-akpọ ọjị ikenga a na-ekwu maka ndị eze atọ bịara mmemme ọ bụ ya ka ya bụ ọjị ibe atọ na-ekwu maka ya e nwekwaziri ọjị na-agba ibe anọ ọjị ibe anọ ahụ bụ ọjị na-egosi ahịa anọ e nwere n'ala Igbo dịka nwaanyị ahụ si wee kọwara anyị ọ na-egosi ahịa anọ e nwere n'ala Igbo nke bụ eke orie afọ na nkwọ ọzọkwa na e nwekwara ọjị gbara ise ọjị ise ahụ bụ nke ise na-agbakwunye n'ọjị nke anọ bụ ọjị ụba maọbụ uru ọjị ụfọdụ na-akpọ ya ọjị ụba ebe ụfọdụ na-akpọ ya ọjị ọmụmụ e nwekwara ọjị gbara ibe isii ọjị ibe isii ihe a na-akpọ nke ahụ bụ gịnị ikenga abụọ maka na ya bụ ọjị na-agba ụzọ isii dịka nke a siri gbaa ụzọ atọ ị ga-ahụ ya ọ gbaa gịnị ụzọ isii ọjị ibe isii a na-akpọ ya ikenga abụọ maọbụ ọjị okwu na ụka a na-emekwere ya mmemme onye ọbụla wetara ya bụ ọjị na-emere ya gịnị mmemme a na-egburu ya ọkụkọ maọbụ jiri ya mee mmemme e nwekwara ọjị gbara ibe asaa na ọjị gbara ibe asaa nke ahụ bụ ọjị ụba maọbụ ọjị ọbara ya bụ ọjị anaghị ahụkebe ya n'ahịa mana onye nwetara ya bụ ọjị na-emere ya nnukwu mmemme n'ihi na ya bụ ọjị na-eweta ihe akụ na ihe enwe enwe dịka esi ekwu n'ala Igbo nwaanyị anaghị awa ọjị n'ala Igbo ọ bụ naanị nwoke bụ ihe na-awa ọjị abịakwa na ebe a na-eme emume ọbụla n'ala Igbo nwoke sọsọ bụ ihe na-awa ọjị ma nwaanyị anaghị ekenye nwaanyị ọjị n'iru ebe nwoke nọ ọ bụ na nwaanyị na-ata ọjị nwoke bụ ihe ga-amanye aka n'ọkwa ọjị ahụ were ya wee mee gịnị wee nye nwaanyị nwaanyị anaghị etinye aka n'efere ejiri waa ọjị nwaanyị nọ na nsọ anaghị aga ebe ukwu ọjị nọ ọ bụrụ na nwaanyị ahụ gaa n'ukwu ọjị ị mara na ọjị ahụ agaghị amịta mkpụrụ ọtụtụ afọ ganye na ya bụ ihe apụchaa tupu ọjị ahụ eme gịnị ebido ịmị mkpụrụ nwaanyị anaghịkwa eji nkụ ọjị kpọrọ nkụ esi nri ọ bụ agadi nwoke ka a na-eji nkụ ọjị kpọrọ nkụ esiri nri nwaanyị anaghịkwa arị ukwu ọjị ọ bụ naanị nwoke na-arị ukwu ọjị abịa na ọjị adịgasị iche iche nke a na-eji emekarị omenala ma ọ bụ ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo bụ ọjị gbara ibe anọ ya bụ ọjị na-anọchite anya ahịa anọ e nwere n'ala Igbo ọjị na-agbaghị ibe ọbụla ya bụ ọjị isi maọbụ ọjị ogbi anaghị ere ya n'ahịa dịka m siri kwuo ya bụ nke ndị Igbo kwenyere na a na-eji ya egbu mmadụ a na-eji ya eme ihe ọjọọ dị iche iche ọ bụ ya mere na onye ọbụla na-azụ ahịa ọjị hụ ya onye ahụ na-eme gịnị na-ewere ya tụfuo onye ahụ anaghị etinye ya n'ọjị ọ na-ere maka na ọ maghị onye ga-azụrụ ya ihe ọ ga-eji ya wee mee eji m n'aka na ị mụtara ihe gbasara ya bụ ọjị nke anyị wetara gị n'ụbọchị nke tata site na igboclass.com